2023 budget inapereka 117 billion zogulira fetereza malo moti agule kashi aboma anapita ku seychelles kukatenga fetereza 50 billion pa ngongole zimenezi anapanga mwachisisi ku kabineti lero angongole ayamba kuvuta akufuna ndalama zawo lazarus chakwera akufuna kutenga misonkho abwezere ngongole ndiye timafunsa kuti 117 biliyoni yapita kuti munapasidwa ndalama 2023 kuti mukagule fetereza munazidya ndikukatenga fetereza wa ngongole tikukumbukira russia ndi morocco anapereka fetereza waulere inu munamugulitsa 15000 ndalama zonse za bajeti ya subsidy 117 billion munagawana pa chibale panu kodi dziko limayenda choncho chakwera is a corrupt mafia amene anabwera kudzaba kudzapha ndi kuononga tikukumbukira martha chizuma analimbikitsa ntchito yothana ndi katangale anamangidwa amene anatuma polisi kuchita zimenezi anali chakwera ngakhale panopa mukhoza kuona zimene akuchita wakhazikitsa special branch yokhala ngati payoniya ku polisi akufuna kuthana ndi social media komanso opposition agula mfuti 400 zophera anthu list ya polisi amene akupanga zimenezi tinayo mamishoni onse amene akukonza tikuwaona mwachitsanzo amene akutsogolera mishoni yonseyi ndi Casper Chalera iyeyu ndi Deputy Inspector General ku Operation kumudzi kwawo ndi ku Ntchisi malawi congress party yampasa taski yothana ndi opposition mfuti 400 zinafikira mmanja mwake ndipo iyeyu akumazigawa kwa anyamata a mcp mukapita ku kawale biwi area 25 zigawenga za mcp zapasidwa mfuti ndi mkulu ameneyo casper chalera ndi bambo opanda nzeru mwina ambiri mwayiwala ndifuna ndikukumbutseni 2023 mu juni anadya gondolosi ndikupita ku lumu kukagona ndi secretary ali kumeneko anamenya raundi imodzi ndikukomoka kukomoka kumeneku kunalembedwa nyuzi chifukwa sanatsitsimuke tsiku lomwelo anakomoka ndithu kwa masiku angapo zimene ndikunena pano sinthabwala zinachitika ku lilongwe ku rumu ina yake mwezi wa juni 2023 akuluakulu ngati anakomoka chifukwa cha hule angathane ndi bakili muluzi tv munthu wopanda mphamvu ngati ameneyu anakomoka ndi aginesi kubedi angathane ndi ife barbra mchenga director of research ku area 30 kwawo ndi ku mchinji ali nawo mu gulu losaka anthu pa social media ameneyunso sadziwa ntchito anangomutola chifukwa chonena kuti ndi m'bale kwa jezebel akisi mwanga director of operations akutsogolera ntchito yosaka bakili muluzi tv kumudzi kwawo ku kasiya m'boma lilongwe Mkulu ameneyu akugawa mfuti kwa anyamata a mcp akutsogolera mishoni yofuna kupha mutharika tikukumbukira pa 10 juni ndege ya chilima itagwa analetsa magalimoto a polisi kupita ku chikangawa ndakuwuzani kale kuti ameneyi kwawo n'ku kasiya chakwera anasankha kukhala director of operations akutumiza magalimoto 5 odzadza ndi siwero kukasaka bakili muluzi tv koma analephera kuchita zomwezo ku chikangawa jesse nyirongo deputy director of cid kwawo ku kasungu akutsogolera mishoni yofuna kumanga opposition list imene ampatsa tinayo pali timothy mtambo shadric namalomba boni kalindo dalitso kabambe norman chisale ndi ena dziwani kuti ndi apolisi omwewa anatsogolera mishoni yomanga chizuma casper chalera akis mwanga peter chimalaya jesse nyirongo barbra mchenga komanso malemu njale onsewa anapita ku nyumba ya chizuma m'bandakucha kukammanga amalawi ambiri anali ndi mafunso pa tsiku limeneli kodi anatuma apolisi amenewa ndi ndani purezidenti atafunsidwa anayankha kuti sakuzidziwa koma chodabwitsa apolisi amene anachita zimenezi analandira mapromotion ndakuwuzani kale ine ndimanena zinthu za umboni sikuti ndimangolankhula za mutu apolisi amene amanga martha chizuma analandira mapromotion mwachitsanzo Peter Chimalaya wochokera ku Dowa ndi PRO. Casper Chalera, Deputy IG. Akis Mwanga, Director of Operations. Barbra Mchenga, Director of Research. Jesse Nyirongo, Deputy Director of CID. Tinalinso ndi Mr. Njale malemu anali Director of CID. onse amene ndawatchula anamanga Chizuma mu December I think panali pa 6 2022 koma Chakwera anawapasa promotion ndikamanena kuti a man with full speech without action ndimanena zimenezi amachita zinthu mwina kugwetsa ndege ndikukayima patali